Oh saludi! Torraus? Beni, oi si 'olia contai un'atra storiedda chi chistionat de un'arritzoneddu, un'arritzoneddu cuaddudu meda, e pesat cuaddus, comenti comenti pagus in su mundu, però est unu un'arritzoneddu bellixeddu meda. Ascutai sa storia ca est facili facili de cumprendi. E si bieus fra pagu ca impari feus cust'arritzoneddu e mancai calancuna atra cosa puru. Ascutai ca in su fratempus chi intendeis sa storia deu cumentzu a apariciai totu sa mesa cun totu su materiali chi si serbit. Ascutai e a fra pagu.
Arritzoneddu no si 'olit dromiri. S'istadi fiat acabada. Fiat una dì nebidosa de atòngiu e in su niu suu Arritzoneddu fiat fendi is cuaddus. Deu no 'ollu dromiri! narat e is imbruchionis de sa schina sua si fiant prus strantaxus. No 'ollu dromiri apu nau, 'ollu giogai sempri, sempri, sempri! In s'ierru puru! No fait, dd'arrespundiat sa mama passientziosa, e candu at a arribai su tempus ti nd'as a acatai tui etotu. No e no! narat ancora Arritzoneddu pistendi is peixeddus. A issu ddi praxiat meda a giogai a mamacua. Po issu fiat fàcili a si cunfundi cun is cuguddas de sa castàngia o a s'imbussai de follas assicadas o a si nci stichiri asuta de una mata bècia o asuta de su capeddu de unu gordolinu. Su padenti, in atòngiu, fiat bellu diaderosu e prenu de logos fatos aposta po si cuai. Arritzoneddu teniat unu muntoni de amigus e cussu mengianu fiat bessiu a circai callincunu po giogai cun issu. A ingìriu de issu fiat prenu de sonus e murigu, e totus fiant afateriendi, cichendi, boddendi, faragonendi, ma Arritzoneddu no biat nudda e nisciunus, tirat deretu fintzas a candu no lompit ananti de sa domixedda in sa mata de Schirriteddu. Schirriteddu! ddu tzerriat cun totu su sùllidu chi teniat in su gùturu. Schirriteddu s'acarat a sa pota. Saludi! ddi narat Arritzoneddu. Benis a giogai cun mei a mama cua? No fait! Depu acabai de ndi scudi sa nuxedda! Mancat pagu a is dis fridas e mi depu preparai a su grandu sonnu! Poita, tui puru depis dromiri in s'ierru? ddi domandat Arritzoneddu deludiu. E certus! E dda sciis una cosa, no biu s'ora!

Saludi, ddi narat Arritzoneddu, benis a giogai cun mei a mama cua? No fait, depo acabai de cicai su landiri. Fra pagu at a lompi sa cilixia e deo mi depo preparai a su grandu sonnu. Eh, ddu sciu ca a is soricas ddis praxit a dromiri meda! murrungiat Arritzoneddu e torrat a caminai po sa 'ia sua. Si frimat sceti candu s'agatat ananti de sa domixedda de perda de Coloreddu. Coloreddu! ddu tzerriat cun totu su sùridu chi teniat in su gùturu. Coloreddu s'acarat a sa pota. Saludi, Coloreddu! Benis a giogai cun mei a mama cua? Cun prexeri! arrespondit Coloreddu. Ma depis torrai in beranu. Immoi mi depo cicai un'allògiu mellus de custu po su grandu sonnu. E duncas, tue puru ti nd'as a abarrai dromiu totu s'ierru? suspirat Arritzoneddu scorau. E certus! narat Coloreddu. E de aici ant a fai callixetas, marmotas, ranas, fintzas s'ursu mannu at a dromiri in fundu a sa gruta funduda sua. Arritzoneddu si ndi torrat a domu caminende a bellu a bellu. Fatu fatu, donat una carva de pei a una castàngia o una perdixedda chi agatat in sa 'ia, e in su interis murrungiat. Oh, ma deu, deu no mi 'ollu dromiri! No bollu, no bollu dromiri! Is dis in su padenti si fuiant lestrus e sa luxi de su soli intrat de is nais de is matas sempri prus dèbili. Is umbras de su merì ndi calant totu in d-unu e sa dì fiat sempri prus crutza. Arritzoneddu in su niu suu callenti, tanti po cambiai fiat fendi is cuaddus. Ma deu no 'ollu dromiri, 'ollu giogai sempri, sempri e sempri! Beni innoi, ddi narat sa mama a boxi bascia, ca is atrus fillixeddus fiant giai dromius, beni acanta mia ca ti 'ollu contai una storia. E ddi contat de un'arritzoneddu chi si fit addromiu in d-unu merì de atòngiu fridu meda e chi at fatu unu bisu bellu diaderus. Iat sonnau matas intzeurradas e pilloneddus chi cantant e froris chi s'oberriant e mariposas chi bolant. E candu a sa fini s'arritzoneddu si ndi scidat de cussu sonnu longu longu, iat scrobetu ca fiat giai lòmpiu su beranu. Arritzoneddu ascutat atentu fintzas a candu no fiat lòmpiu su sonnu mudu chi a bellu a bellu dd'iat serrau is ogus. Bona noti! iat acutu a nai innantis de si dromiri. Bona noti! dd'arrespondit sa mama, fai unu bisu bellu chi durit fintzas a beranu.
E intzandus, si est pràxia custa storiedda? Fiat bellixedda, berus, e fàcili de cumprendi. Chi seis stètius atentus eis imparau su nòmini de is tèmporas, de is stagionis, chi funt cuatru. Ita narat sa storia? Candu cumentzat? Cumentzat in atungiu. Atungiu est l'autunno, poita narat chi s'istadi fiat acabada. Istadi est estate. Pustis de s'istadi benit s'atòngiu, pustis de s'atòngiu enit s'ierru, pustis de s'ierru enit su beranu e poi torrat a s'istadi. E intzandus immoi po fai custu traballeddu si serbit prima de totu una pigna. Deu dd'apu scerada mannitedda, no est pitichedda meda, custu est prus piticheddu, intzandus podeus imperai custu cumenti arritzoneddu E custu comenti sa mama de s'arritzoneddu. Poi si serbit unu arrogu de de paperi a colori de arrosa, chi no ddu teneis a colori de arrosa no ddi fait nudda, podeis pigai podeis pigai unu follu biancu e ddu pintai de cun su de colori de arrosa e in in cust'arrogu de paperi deo apu disegnau unu mesu tundu E poi atrus dus tundixeddus nareus, custu iat a èssiri su bruncu de su de s'arritzoni e custus piticheddus funt is origas. Poi si serbit sa spillatrice, sa pinzatrice, poi si serbit un'arrogu de de cartòciu tundu de sa misura de de custa ischixedda, nareus, de custa cicara, una cicaredda de plastica, e pigai sa misura depit serbiri po dda serrai, poi si serbit una pariga de ferrus, poi si serbit unu lapis, unu unu pennarellu nieddu Unu pinzellu, unu tàpiu sùtigu, poi si serbit sa tèmpera groga e sa tèmpera bianca e poi custa chi iat a depi èssiri arrubiasta, unu pagheddu arrubiasta e poi si serbit po decorai sa colla callenti chi dda tengu innoi e poi apu pigau una nuxi Sboida, a pustis dd'incollu po fai una nuxi intera e duus duus làndiris, su landiri est sa ghianda e incollu custu puru e intzandus po primu cosa Ah e poi custu chi est unu arrogu de linna ciatu dd'apu comporau ma chi teneis calincunu parenti maistu de linna o mancai chi scit imperai sa serra o su serroni si dda feis fai de issus de sinuncas ddu podeis agatai in is butegas in is negotzieddus

e su tapu de otigu e intzandus su tapu de otigu ddu depu pintai de grogu deu dd'apu giai fatu e prontu po ddu imberai poi invece in s'ischixedda pigaus su su colori biancu e deu dd'apu giai fatu custu puru ddu biesi ca ci funt is puntineddus biancus Calincunu s'est istacchendi puru, spicighendi. Apu isceti pigau sa sa tempera e dd'apu puntinada diaici po fai is puntineddus de su de su bulletu, de su gordollinu. Dd'apu fatu prima poita aici mi dd'agatu giai asciugau. O s'atru puru si cumbenint a ddu fai mancai o sa dì innantis o su mengianu chi depeis fai custu traballeddu. Immoi mi pigu su colori arrubiu E mi pigu su pinzellu e mi ddu pintu de arrùbiu a intrus. Custu est colori acrilicu e andat mellus po pintai is suportus de plastica, poita sa tèmpera si nci spicigat tropu facilmenti, inveci sa tèmpera acrilica est Prus indicada po custu tipu de materiali. Apo fatu prima is puntineddus biancu poita diaici m'abarant biancus no? Po fai su cordolinu. Custu est su cordolinu classicu, cussu de is cartonis animaus, cussu ferenosu, ferenau, chi no si depit papai. Fatzu prima custu poita depit asciugai. E sigomenti ca no nci ponit meda meda sa tèmpera acrilica po asciugai, intzandus mi fatzu po prima cosa custa e e poi mi pintu de grogu su tapu de otigu. Su tapu de otigu est custu. Aici mi ddus agatu giai asciugaus e prontus po. Po acabai su traballeddu a pustis e intzandus cun custu apu acabau. Immoi ddu pongu a una parti, duncas custus si serbint a pustis. Immoi si serbit invece propriu a fai su s'arritzoneddu e intzandus apu nau ca si serbit custu po prima cosa, pigu is ferrus E segu custas fromas is origheddas de s'arritzoni. Depeis circai de ddas fai prus o mancu ugualis. Deu unu pagheddu apu sballiau candu dd'apu disegnau e poi dd'apu aderetzau. E poi su mesu tundu. Po fai su pesu tondu no tenia compasu apu imperau una tassa ca est tunda e mi serbiat sa metadi de sa tassa e duncas dd'apu postu unu pagheddu unu pagheddu de truessu e e apu ricavau na narau naraus custu mesu tundu e intzandus po fai su bruncu de s'arritzoni mi serbit custa pati dereta dda depu piegai diaici po fai unu conu unu conu chi andu a frimai cun sa spilatrice ddi pongu unu puntu innoi asuta aici m'abarrat frima e custu esti su bruncu Is origas invece depu ndi depu fai una una una piega pitichedda diaici in sa parti dereta e custa est sa parti chi depu incollai innoi asuta, aici m'abarrat beni beni frima po Po incollai custa imperu sa colla callenti, ma a 'osatrus chi no teneis sa colla callenti o chi timeis a dda imperai, podeis imperai sa colla vinilica o sa colla stick, est sa su propriu cosa. E duncas pongu pagu pagu colla innoi in pitzus in sa piega a pati de aintrus. E dda pongu innoi, una innoi, un'origa. Quindi una a una parti e una a s'atra e aici mi fatzu is duas origheddas de s'arritzoneddu. In bidda 'e 'osatrus ita ddi nanta a s'arritzoni? Arritzoni o arruscioni? Deu apo imperau su fueddu arritzoni ca fortzis si cumprendit unu pagheddu de prus, però in bidda mia si narat arruscioni, est sa su propriu animali. Poi custa est sa faci, est unu pagheddu a faci 'e topi, eh! Dd'assimbillat unu pagheddu unu topi. Immoi ddi depu fai su nasu e pigu su pennarellu nieddu Diaici. E poi is duus ogus, is duus oghixeddus, feus duus puntineddus nieddus. Diaici. E diaici eus giai spaciau s'arritzoneddu facili facili. Immoi depeus cicai de ddu incollai in su corpus, sa pigna est su corpus de s'arritzoneddu, sigomenti ca no no abarrat dereta dereta nareus de dogna ladu cicaus su su puntu prus stabili de custa pigna, ca est unu pagu de colla Un'ota chi eus agatau, nareus, sa pati chi abarrat prus strantaja e intzandus nci podeus incollai sa faci de s'arritzoni. Pigu sa colla a caldu, ddi pongu unu pagheddu a pati de aintru. e dda pongu innoi, dda lassu asciugai pagu pagu, dd'aciungeus pagu pagu innoi ca non dd'apu postu aici abarrat prus frima e s'arritzoneddu est giai fattu, giai prontu, bellixeddu, berus facili facili e immoi depeus sistemai totu innoi in pitzus, in pitzus de custa cosa, però prima depeus spaciai de fai su cordolinu No est asciugau ancora beni beni, ma no ti fai nudda, tantis a nosu si interessat sa parti de foras. E intzandus poneus pagu pagu colla innoi in su bordu de de sa cicara, atentzione a no s'abruxai is manus, chi imperais sa colla callenti e sa pati chi apu colorau de grogu, custa, dda lassu a parti de foras. Cracu beni beni. E candu est frimma. Candu est frimma, a parti de asuta incollaus su tappu de utigu chi iat essiri su cambu de su cordolinu. Depeus de circai de ddu ponni beni in mesu, aici abarrat strantaxu, bideus chi nci apu intzertau. Eja, giai abarrat strantaxu. E custu est su cordolinu. E immoi circaus de sistemai dogna cosa innoi in pitzus. Poneus a una banda in foras in foras su cordolinu. Poita in sa storia candu si narat, si contat ca s'arritzoneddu ddi praxit a giocai a mamma cua, mamma cua est sarebbe il nascondino, ita si narat, ca ca arrennesciat a si cuai asuta de su capeddu de is cordolinus, de de calincunu cordolinu mannu, e intzandus custu giai giai nci stait puru, eh. Nci poneus Intzandus s'arritzoneddu piticheddu ddu poneus asuta de su cordolinu, poneus unu bellu pagu de colla e ddu poneus asuta de su cordolinu diaici E sa mamma mancai dda podeus ponni innoi a su costau. Aciungeus un'atra colla però a sa pistola ca mi parit chi s'est giai spaciada.

Amperaus comente a decoratzioni chi agatais folla folla siccada muschiu su chi teneis po abbelliri unu pagheddu sa cosa podeis ponni su chi si praxit una una castàngia su chi si praxit de prus e intzandus ndi pongu sa nuxi innoi e poi Pongu, pagu pagu colla innoi, in pitzus de sa de su landri aici potzu incollai su cappeddu e no si staccat prus. Tanti nd'agatais ancora de landiri, no s'est perdiu totu. E custu ddu poneus innoi acanta de sa nuxi, unu ddu poneus innoi, unu landireddu, e s'atru landireddu a su costau diaici mancai po s'atra parti e mi parrit ca eus spaciau si praxit custu est unu paisàgiu de s'atòngiu cun su cordollinu cun is is arritzoneddus chi non funt ancora andaus in letargu E poi cun sa nuxi, cun sa castàngia chi dda teneis e cun su làndiri, totu cosas chi riguardant sa tèmpora de s'atòngiu. E intzandus deu si saludu, m'àuguru chi si seis spassiaus a fai custu traballeddu cun mei e si bieus un'atra 'orta po fai un'atra cosa impari. Anda beni! Si bieus a lestru! A si biri! Basiteddus a totus!